mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don yandi tv la aw ni ɲatuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelimanw kɔnɔna la an ka sɔrɔdasi fila be minnu tun minɛlen don kabi ɔktɔburu kalo la san ba fila ani mugan ni duuru jatigɛwale kɛbaw fɛ olu sera ka tila ka bɔ juguw bolo Marisikalo tile tan ani saba su ka a dugujɛ a tile tan ani naani na u tun minɛlen don camp de réfugiés dɔ kɔnɔna la moritani an ka nin sɔrɔdasi ninnu ka tilali sera ka kɛ ala ni an ka finitigilakaw olu ka cɛsiri ni u ka wulikajɔ sababuya la moritani ale ni mali dancɛ la ani wagadu ale kungo kɔnɔna la an ka sɔrɔdasi fila ninnu n'o o ye kavaliye mohamɛd wangaraba ale ni mohamɛd el mawulud diyalo ye u bisimilala gundam mara kɔnɔna la o yɔrɔ de la an ka finitigilakaw ye mago don kɛ u la ni ka sɔrɔ k' u bila ka taa ɲɛmɔgɔw ka bolo kan i n'a fɔ u yɛrɛ ka taabolo b'a fɔ cogo min an bɛ taa joyila joyila perefe n'o o ye aliji banya ale fana tun minɛlen don ka taa ni a ye jatigɛwale kɛbaw fɛ kabi feburuye kalo tɛmɛlen marisi kalo tile tan ani saba in na aliji banya ale sera ka boli ka tila a juguw la masina mara kɔnɔna la a yera tɛnɛnkun ka sɔrɔ baasi tɛ a la an ka finitigilakaw olu ye a minɛ ka mago don kɛ a la a sɔrɔla ka a ka denbaya lasɔrɔ joyila mara guvɛrɛnɛ n'o o ye mariam kulibali ale fana ye perefe in bisimila nin kɛra nisɔndiya koba ye bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an ka polisi ɲɛmaaba n'o o ye yusuf kone ale ye balila taama kɛ ka taa an ka taji station dɔw la walasa ka taa i ɲɛda baaraw taabolo kan ani ka se ka kunnafoni di ka wulikajɔ kɛ ka faamuyali kɛ ka ɲɛsin taji feerebaliya sariya kɔnɔna la k'a fɔ ko o kɔnnen don an ka jamana kɔnɔna la ka daminɛ jikɔrɔni para ACI 2000 Lafiyabugu Medine ale ni Hippodrome a sensera nin taji citerne station fɛn fɛn kɔnɔna la a ye kunnafoni jɔnjɔn di u ma k'a yira k'a fɔ taji feereli bidɔn kɔnɔna la walima minɛn kɔnɔna la minnu yamaruyalen tɛ ko olu kɔnnen don an ka jamana fɛ a ka nin baara in kun ye ka se ka taji feereko jugu ka o wale ninnu bali an ka jamana kɔnɔna la ani ka sira tigɛ kɛ siraw la sira minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka taji sɔrɔli jamana kɔnɔdenw fɛ ka olu gɛlɛya an bɛ kuma farikolo ɲɛnajɛ kan ka kunnafoni sentelima ninnu kuncɛ mali basketikɛla musomanw olu bɔra ka sira sɔrɔ ka taa ni an ka jamana ye coupe du monde kɛnɛ kan min bɛna kɛ alimaɲikaw fɛ yen nɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na an ka jamana n'o ye mali ale ni sudan jamana tun karila ɲɔgɔn na bi a kuncɛra mali ka sebaaya kɔnɔna la bi kɔnɔntɔn ani wolonfila ani bi wolonfila ani naani belgique jamana ale fana kɛlen kɔ ka république tchèque ci bi kɔnɔntɔn ni saba ani bi duuru o kɛra sababu ye ka se ka mali ka qualification tɔ sinsin o bɛ kɛ sababu ye ka se ka taga ni an ka ni basketikɛla musoba ninnu ye basket coupe du monde kɛnɛ kan ka taa an ka jamana kumabɔyɔrɔ la o min kan ka kɛ septembre kalo tile naani ka taa bila a tile tan ani saba la alimaɲikaw fɛ yen nɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na ninnu de tun ye an ka kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma nin wagati in na yendi tv sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan